assalamu alaikum a bɛɛ lajɛlen folen don aw balimakɛ n'aw denkɛ de don toujours mali kura siyɛn donc an bɔlen don an ka formation min bɛ tali kɛ windows 10 kan o sigisen filanan na donc an bɛna kuma min kan bi o ye eh, menu démarrer an bɛ min wele ko le menu démarrer ou bien an bɛ se k'a fɔ an ka bamanankan todunkan na ko daminɛni menu o daminɛni menu in tɛ dɔwɛrɛ o ye nin butɔni min filɛ nin ye yan an b'a fɔ min ma ko eh, eh, menu démarrer u dɔw b'a fɔ ko eh, menu windows dɔw fana b'a wele ko écran d'accueil an kɔni bi an bɛn'a wele ko menu démarrer parce que o de ka nɔgɔ ou bien an bɛ se k'a fɔ ko daminɛni menu donc o menu démarrer

ɲuman bolo yan fan fɛ dugumana in na barre de tâche in kɔnɔna na barre de tâche tɛ dɔwɛrɛ o ye barre fitinin min filɛ nin ye dugumana in na yan donc an bɛna tila ka don ale détail kɔnɔ video wɛrɛ la mais bi an bɛna min ye o ye nin menu démarrer a bɛ se mun ni mun de b'a kɔnɔ mun ni mun de bɛ sɔrɔ a kɔnɔ mɔgɔ ani baara suguya jumɛn de bɛ se ka k'a la donc n'an ye an ka menu démarrer in lajɛ an bɛn'a ye colonne saba de don donc a tilalen don tilayɔrɔ saba de la tilayɔrɔ fɔlɔ o bɛ ɲuman bolo yan fan fɛ o ye nin tilayɔrɔ filanan o bɛ cɛmancɛ la o ye nin i b'a ye o ye nin nin bɛɛ b'a la bon tilayɔrɔ sabanan o ye nin vignette façon a bɛ u b'a wele ko les tuiles ou bien an bɛ se k'a fɔ ko vignette an bɛna tila ka don nin bɛɛ détail kɔnɔ donc pour que k'a daminɛ an bɛna daminɛ colonne fɔlɔ in de ma donc o tilayɔrɔ fɔlɔ n'an y'a lajɛ ale ye menu fitinin mais n'i kilikera a kan dɔrɔn a bɛ bɔ ɲɔgɔn na donc n'i kilikera nin barre saba ninnu kan a bɛ bɔ ɲɔgɔn na fɛn ni fɛn minnu b'a kɔnɔ donc an bɛna o ye donc fɔlɔ la i bɛna nin image de ye ani tɔgɔ tɔgɔ dɔ bon ne ta ye admin parce que ne ka ɛɛ

o de ye a raccourci de don ɲɛ b'a la yan kilikelen don donc nin ye n ka dossier document donc nin raccourci bɛ ta ka ɛɛ ka taa document dossier kɔnɔna na bon nin filanan in min b'a dugumana na o fana ye raccourci ka taa dossier image kɔnɔna na n'an y'a cliquer pam an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ dossier image kɔnɔna na d'accord donc o y'o ye donc n'an bɔr'o la

ka mɛnɛ ka faga bouton bɛ système mɛnɛ walima ka faga donc n'i y'o ta sisan donc solution caman bɛ yen soit i bɛ se ka a redémarrer ka ordinateur redémarrer c'est-à-dire ka faga a ka se ka a a ka se ka a tila ka mɛnɛ a yɛrɛ ma ou bien i bɛ se k'a faga i bɛ se ka i bɛ se ka arrêter ta ou bien mettre en veille mettre en veille tɛ dɔwɛrɛ o ye i b'a écran datugu yanni waati cɛ yanni i ka na quoi donc o de ye mise en veille n'i ye mise en veille kɛ sisan donc a bɛ écran datugu quoi donc o de ye nin colonne nin colonne ɛɛ eh, fɛn minnu bɛ nin colonne ka menu démarrer kɔnɔna na donc ensuite i bɛna colonne filanan na i bɛna sɔrɔ application fɛn fɛn installélen bɛ ɛɛ eh, système in kɔnɔna na machine ordinateur in kɔnɔna na i bɛna u bɛɛ sɔrɔ yan i bɛna u bɛɛ de sɔrɔ yan.

euh, Word b'a la a bɛɛ a bɛɛ a bɛɛ de a bɛɛ de bɛ yan donc euh, Skype bɛ yen donc application fɛn fɛn installélen bɛ ordinateur in kɔnɔna na donc i bɛ se k'a bɛɛ lasɔrɔ yan ensuite nin yɔrɔnin in bɛ na nin yɔrɔnin u b'a wele ko nin nin carré carrénin ninnu u b'a wele ko des tuiles ou bien a bɛ wele ko des vignettes o tuiles n'o vignettes ninnu sisan i bɛ se ka en fait olu fana ye raccourci ka taa application dɔw ma ou bien ka taa fɛn fɛn fɛn wɛrɛw ma bon euh, en même temps kuma dɔ la a bɛ se ka kɛ widget fana b'a la a bɛ se ka kɛ i bɛ météo météo bɛ ye a la ou bien actualité fɛnw bɛ ye a la mais ne kun ye n ta ninnu bɔ a la donc euh, c'est pour cela olu ti ye a la bon sisan an bɛna nin yɔrɔ in an bɛna an fɛngɛ nin kan dɔɔni an bɛna ye an bɛ se ka modification minnu k'a la bon n'aw y'a jateminɛ Eh, yɔrɔ fila de b'a la yan a sɛbɛnlen b'a la ko productivité donc o application caman b'a la an ɲɛ b'a la eh, eh, Microsoft Word Excel PowerPoint bref o Office ka fɛnw bɛɛ b'a la Office bɛ yan fɛn wɛrɛw bɛ yan tout ça tout ça donc o ye productivité ta a bɛ productivité groupe kɔnɔna na donc groupe filanan bɛ yen o ye explorer an ɲɛ b'a la Disney b'a la Spotify b'a la bon Disney o ye denmisɛnninw ka fɛn ye Spotify ale ye musique ni fɛn ye Bon, Instagram ni TikTok application ni fɛn ani jeux dɔ b'a la film et TV tout ça. Bon, an bɛ se ka a fɔ bon ne mago tɛ nin si la quoi. Ne mago tɛna se Disney ma, n mago tɛna se Instagram ni TikTok fɛn ninnu ma, Spotify musique ninnu tɛ musique lamɛn donc n mago tɛna se ninnu si ma. N bɛ se ka min kɛ hop, n bɛ clic droit ta n ka souris kan donc clic droit ye bouton min bɛ i ka souris kan.

bon nin fɛnɛ pareil ko n tɛ taa réseaux sociaux ka tiktok n'u ka instagram n tɛ taa o sanfɛ donc n b'a a détacher du menu bon jeu solitaire bɛ yen bon o man di ne ye donc n b'a ale fɛnɛ détacher du menu donc sisan microsoft store bɛ yen toujours bon n bɛna ale déplacer ka bila duguma an bɛ se ka a to ten donc sisan ɛɛ n ye fɛnw bɔ n ye vignette dɔw bɔ n ka colonne laban in na quoi mais a bɛ se ka kɛ n bɛ fɛ ka dɔ wɛrɛw k'a la kɛ n bɛ se ka par exemple n bɛna dɔw ta n bɛna hop n ka firefox ta hop n bɛna a bila yan n bɛ se ka o kɛ ou bien n bɛ se ka ale bila yan ka kɛ tan n bɛ se ka dɔ wɛrɛ ta normalement n bɛna dɔ wɛrɛ ye

eh, dɔ wɛrɛ dɔ wɛrɛ dɔ wɛrɛ n ye firefox ta n ka audacity n b'o ta n b'o bila yan donc an ɲɛ b'a la n'i ye min ta i bɛna ye hop eh, tɔ ninnu fɛnɛ b'u u labɛn ka bɛn o ma quoi donc an b'a ye tɔ ninnu fɛnɛ b'u u labɛn ka bɛn o ma donc o de y'o ye donc ani nin donc n ye dɔw ta k'u bila yen ou sinon mun bɛ se ka hali n'a sɔrɔ mun tɛ fɛ nin y'a a kɛ cogoya dɔ mais mun bɛ se ka a kɛ imagine n bɛna nin bɔ a la n bɛna visio hop visionneuse 3D in donc n bɛna Microsoft Store in fɛnɛ détacher ka bɔ yen mais n bɛ fɛ ka na ni n bɛ fɛ ka na ni capture d'écran n bɛ se ka a kɛ i n'a fɔ n y'a a détacher cogo min n bɛ clic droit ta n b'a kɛ épingler au menu démarrer ni n y'o kɛ dɔrɔn hop a bɛ na bon n'a ka di n ye n bɛ se k'a déplacer yɔrɔ min ka di n ye bon sisan i ɲɛ b'a la yan ta a groupe o ye productivité yan ta o ye explorer n bɛ se ka groupe wɛrɛ créer soit n bɛ se ka groupe wɛrɛ créer pour que ka se k'o kɛ n bɛ se ka nin ta n b'a a bila fɛ eh, i ɲɛ b'a la carré eh, bleuman dɔw bɛ ka bɔ donc n b'a kɛ ale kɔnɔna na donc o y'a a groupe kura créer donc hop n bɛ se ka nin k'a kɔnɔ euh, ka nin fɛnɛ k'a kɔnɔ an b'a kɛ an bɛ an b'a kɛ den naani ye ani visionneuse 3D n b'o k'a kɔnɔ. donc hop n bɛ se ka nin groupe ta n b'a wele bon euh, audio b'a la bon ninnu kɔni tɛ kelen ye sa mais jɔ n bɛna min kɛ n bɛna firefox in bɔ a la n bɛna firefox in bɔ a la pour que ka se ka o kɛ fɛn suguya kelen ye donc ici i bɛna ye n bɛ se ka ninnu wele ou bien non n b'ale to a la c'est pas grave u b'a wele divers donc o ye n ka fɛnw divers ye quoi donc olu fana bɛ kɛ groupe divers kɔnɔ donc ni n bɛ se ka n ta ka a bila yan donc a bɛ n bɛ se ka organiser cogoya min ka di n ye quoi bon nin na donc raccourci de don ka taa n ka application ma par exemple sisan ni n bɛ fɛ ka audacity in de lancer hop n b'a cliquer yan dɔrɔn audacity bɛ lancer an b'a faamuya donc o la audacity lancera donc a ko ko mise à jour dɔ bɛ bon euh, ne mago tɛ mise à jour la sisan an bɛ ko sɛbɛlamaw de la hop donc o la n ka audacity lancelen don bon n bɛ se ka a baara kɛ n'a ye donc o ye o ye

n bɛ se ka a ta ka kɛ petite vignette ta ani nin n bɛ se ka nin fɛnɛ ta n bɛ se ka nin fɛnɛ ta an bɛ nin datugu parce que c'est pas le moment an bɛ se ka nin fɛnɛ ta ka a redimensionner ka kɛ petite vignette ye i b'a ye ninnu fila bɛ kɛ petite vignette ye n'a ye n ja

n b'a kɛ grand vignette n'i y'a kɛ grand vignette a bɛ a bɛ bonya ka tɛmɛ hali fɔlɔ ta kan bon nin cɛ man ɲi ne ma kosɛbɛ donc an b'a kɛ vignette moyenne comme ça a bɛɛ bɛ to fɛn suguya kelen na donc ninnu fɛnɛ n bɛ n'u ta ka kɛ vignette moyenne mais a b'a ye application bɛɛ tɛ se ka kɛ vignette belebeleba a bɛɛ tɛ se ka kɛ ɛɛ vignette janba ye wa a bɛɛ tɛ se ka kɛ belebeleba fana mais a bɛɛ bɛ se ka kɛ fitinin ou bien moyen donc sisan an ye nin yɔrɔ labɛn an ye an ka nin colonne ye vignette ni tuilew bɛ colonne min na an ye colonne camancɛ colonne in fana ye an ka application système fɛ an ka ordinateur application fɛn fɛn installelen bɛ ordinateur in kɔnɔna na o fana bɛɛ bɛ sɔrɔ yan bon an ye nin colonne in fana ye o

donc an bɛ se ka na nin centre de notification na an bɛ tous les paramètres ta bon n'an y'o ta sisan a b'an bila ka na paramètre kɔnɔna na d'ailleurs n'an kun y'a lajɛ an kun bɛ se k'an to menu démarrer la ka na paramètre kɔnɔna na k'o jigin donc ka na an yɛrɛ sɔrɔ yan donc n'an nana an yɛrɛ sɔrɔ yan an bɛ se ka ɛɛ a bɛ min option d'ergonomie ta option d'ergonomie n'an y'o ta an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ yan an bɛ nin fɛnɛ ta ko écran donc écran an ɲɛ b'a la n'an jiginna n'an jiginna bref an bɛ se ka donc fɛn wɛrɛ min bɛ yen an bɛ se ka min kɛ o ye n'an bɛ menu démarrer kɔnɔ n'an bɛ fɛ ka application dɔ ɲini par exemple imaginons ne bɛ fɛ ka word de lancer n bɛ se ka a sɛbɛn directement i b'a sɛbɛn n'i ka clavier ye i b'a sɛbɛn word donc a bɛ word ɲini ka d'i ma bon ou bien ani eh, i ye min sɛbɛn ani min ka surun par exemple ici wordpad bɛ yen donc o ye application wɛrɛ ye min bɛ traitement de texte kɛ mais ale fɛngɛnen don eh, fonctionnalité camanba t'a la donc ani fɛn fɛn bɛ ordinateur kɔnɔna na min bɛ daminɛ ni word donc a bɛ se k'o fana bɔ par exemple a bɛ se ka kɛ n'i bɛ fɛ ka i bɛ se ka fichier dɔ fana ɲini i bɛ se ka fichier ɲini problème t'a la n'i ye fichier ɲini donc hop i bɛ fichier i bɛ fɛn dɔ tɔgɔ sɛbɛn donc n'a sɔrɔ n'a fichier bɛ i b'a ye a fichier a fichier fana bɛ bɔ donc i bɛ se ka cliquer o kan ka taa o fichier dayɛlɛ donc o de tun ye menu démarrer ka a jira aw la a bɛ kɛ cogo min. donc ani a bɛ se ka a a tilalen don tila saba de la a tila saba fɛn fɛn bɛ baara fɛn fɛn kɛ donc o de tun ye ka a ɲɛfɔ aw ye ka aw fo ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ ko video aw k'a partager kosɛbɛ euh, n'ala sɔnna video caman bɛ na donc an bɛna daminɛ dɔɔni dɔɔni windows la quoi donc aw k'an bɛn a ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma salamu alaikum